kalata yochoka kumudzi kumalawi obwande akuti achimwene anga inuyo muli bwanji koma ife kuno kwano tili bwino chisanu eh chavuta kwabasi chakhuthuka ndiye paja munasiya kalekale kusamala za ife sitivutikanso kuwuzani kuti bwanji kachofunda kamphepo paja munasankha kuti za ife kuno kumudzi kwanu kuchikumbeni simudzisamalanso ayi mmwemo davomereza basi munthu une lero nili ndi chimwemwe kuti ndapezanso danga lokulembani kalata inuyo achimwene anga okondeka kumangala ndiko mudatchona matchona inu basi muvomereze inu ni matchona basi mwapaderadera lero mundilolenso kuti ndiyamikire basi zomwe zija zotsogola za kwezy basi zotchipha kwa basi komatu ndiye zimayenda bwino mtengo wokwelera basi ku kwezy samangosintha ngati mitengo ya singileti ayi ndithu ndiyokhazikika kungokhala ndi ulendo pakati pa blantyre lilongwe ndi mzuzu basi zokwera mukuzidziwa kale inuyo kwezy basi munthu une makono pali nkhani zina zake sinikufunanso kumazikamba kwambiri achimwene zafika nopotopetsa poti ukakhala umazifunsanso kuti oho kodi nanga ndi chani kwenikweni chimene chikufuna kuchitika amangwetu kumachitika zinthu zina zake zoti wekhanso umadabwa kuti koma nchifukwa chani ndikuchita izi malo ena amene kukumachitika nkhani zimenezo amakhala malo amene umaganiza kuti akhoza kukhala malo omaliza kuchitika zoterozo tikungoyerekeza eti ukamva za malo ngati mmene kulili ku nyumba yoluka malamulo ukamamva kuti kwachitika nkhani kumeneko ndipo anthu akanika kutsata lamulo limene iwo omwe amakhazikitsa kuti anthu azitsata zimakhala zinthu zoseketsa kwambiri mabwana akamapondaponda nkhani yoti idachitika munthu aliyense akudziwa mmalo motsatira lamulo anthu asankha kukhala chete zimakhala zinthu zoseketsa kwabasi Ndikudziwa mukufuna kumvetsetsa kuti kodi obwande mukuti kwatani ku nyumba yathu yoluka malamulo, ku nyumba yolemekezeka. Eish! Akuti kaya nkhani ya zakudya kumeneko inayenda bwanji kaya, akuti kaya ku- kumachitikanso chigeti kashi china kumeneko, kumapakula ndalama m'dzina la nkhani ya zakudya. Zinadziwika ndithu kuti ndalama zankhaninkhani zamera mapiko zadyedwa. Nkhani ya street Ena anangoipondaponda kuli zii! Nkhani imene imafunika anzathu osungitsa lamulo alowererepo kut- kuti tione zikhala bwanji amwene. Koma kuli zii! Zomwe zija achimwene ndidakamba kale nthawi inayake ija kuti nthawi zina zake umafunika kumenya galu kuti udziwe mbuyake wa galuyo! Kuli kutetezana kumeneko osati sewero. Aliyense ali ndi ambuye ache kumeneko. Pamenepo ndi pamene umadziwa kuti nkhani zina zake zimaoneka ngati ndi za anthu ochepa, koma kumbuyo kwake kumakhala kuti kuli makamwa ambiri okudya nawo. Kunyumba koluka malamulo. Kuchitika nkhani yofunika kutsata lamulo. Koma tikukanika kutsata lamulo. Ndi pamene Nyasaland wafikatu. Aliyense akupanga zimene zikumusangalasa. Zotsata lamulo, kutsata lamulo kuti chani zamasewera eti zikuoneka kuti ena ake akumaona kuti a malamulo pena pake akumazachedwetsa ndiye akumafuna kuchita monga afunira anthu sakuopanso lamulo akungopakula mmene akufunira kuchita zimene akufuna tikusanduka kadziko koma kosatsata lamulo kadziko kamene zochitika zake zimakhala zozondoka achimwene sindikudziwa kuti kodi ndi mbewu ya mtundu wanji imene tikudzala pakadali pano imeneyi kutsogoloku mwati idzakhala bwanji sidzavuta kwambiri koma ujeni ndimanena kuti zilipo nkhani zina zimene zatopetsa zimene sitikufunanso tizizikamba achimwene nkhani ngati zimene zikuchitika ndi madala amadala timu ku mtambomtambo ndi nkhani zimene pena pake utati wazikamba kwambiri zikhoza kumangopangitsa mutu waching'alang'ala ujeni ndimaganizira mozama nkhani zimene makosana ena ake ku mtambomtamboku akumakhala akambirana ndisaname ndinali munthu wachisokonezo kuti kodi chikuchitika ndi chani ndiye anthu ake amakhalanso makanitu moti lero lino kungomva kuti ii obwandetu amakamba za mtambomtambo koma auza achimwene awo adodolido koma si mmene atukwanire kutukwana mtundu wonse kutitchula zonse za nthupi zinanso zoti tilibe azigogo athu aja adatsogola aja koma ndiye kuwatukwana mpaka na nseru ndi mmene magayizi a mtambomtambo akumachitira zinthu zawo kusafuna kumva koma ndithu simungakhulupirire kuti makosana akhala okambirana nkhani zoseketsa kwambiri madala timu nkhani ya makadi ikadayendabe mmutu mwawo ndikudziwa kudabwa kuti aa nkhani ya makadi zomwe zija za nthawi ya alidzi ndiye mwati zikukhala bwanji ish akutero aliyense wa mtambomtambo akuyenera kukhala ndi khadi la umembala ndikudziwa anthu ngati inuyo adodolido kukumbutsidwa nkhani za makadi mukhoza kusafuna kumvanso ayi ndikudziwanso mmene ndabwera ndi nkhani imeneyi mwadanayo kale kukhosi mukumbukira mmene nthawi imene ija anthu adazunzikira ndi nkhani ya makadi chiswe anyamata okwapatira atambala si mmene amazunzira ena ndi nkhani ya makadi amayi apakati si mmene amazunzikira ndi nkhani ya makadi e iwe ukuyenera udule makadi awiri iweyo ya iwe ndi ya chipatso chimene ukuyembekezerachi nde dzina la chipatsoli nde ndimulemba kuti chani ah tingolemba kuti chiyembekezo basi Hmm. Hmm. nkhani yamakadi inali nkhani yovuta kwambiri ambiri ali ndi nkhani zosiyanasiyana zokhudza makadi nchifukwa lero lino kumamva kuti magogo ena ake nkhani za makadi zikadayendabe mutu mwawo ndipo akukonza kuti ziyambirenso zomakhala zinthu zoseketsa kwambiri ndiye kuti sipangapezekenso njira ina yake yamakono yoti mipingo izitsata kuti idzipezera ndalama ndiye agwirizananso kuti akuti akabwereranso anthu amene adzawalembe ntchito ngati mamulumuzana akuluakulu adzapereka chakhumi ku mpingo iwo sakufuna kumadzayimba nyimbo ya apositoli analibe chuma aha choyendetsera nacho mpingo ihi ayambe kumbuyoko pamenepa nachitapo jenkha chimwene ndi pamene ndimadzaona kuti pena pake ndale ndi zachibwana ndale ndi zachabechabe ndi za usatana tikadzakulembani ntchito mudzapereka chakhumi kwa ife ish ndiye munthu tamulemba ntchito ndi apereke chakhumi kwa mulungu apereke chakhumi ku mpingo wa mtambomtambo ndi apereke msonkho pa katundu apereke msonkho pa ndalama zimene akulandira munthu oteroyo kupeza mwayi woti akhoza kusolola ndalama pena pake kodi angazengerezenso sadziti ish ayi mpingo wanga ukundikama kale nanenso ndione kuti ndichita bwanji zimene makosana agwirizana ndi zoseketsa kwambiri zolimbikitsa katangale kulimbikitsa kuti anthu asamaope kuba apeze chiphaso chobera ah mmesa ndikuwathandiza ndine ndemwe ndiye mundifunsanso kuti zakuti sindikuzendetsa bwino bwanji tadzingodyani kumeneko osamadandaula chilichonse yayi iyi yoti ayi tikalowanso onse amene tidzawalembe ntchito mipando ikuluikulu adzapereka kena kake ndiyoseketsa kwabasi madirama enieni timadzifunsa kuti koma kodi zimenezi zangotuluka lero ndi lero mwati makosana onsewa kuphatikiza pa awawa okwapatira tambalawa si zomwe akupanga mwati timadabwa tifa ana athu mwanjiwa golosowa sukulu chimalizirenicho koma ntchito osamalembedwa ayi kodi zimakhala kuti mwina analembana kalekale asanalowe eti ndiye kuti opanda mizu ku chipani basi zako palibe ukagwire ntchito kumpanyira basi mwinanso ndiye kuti mabizinesi ndi mmene amayendera kupanda kudyetsera ku chipani basi 0 eti iyi yoti tikalowa mboma eh, onse amene tidzawalemba ntchito m'maudindo akuluakulu adzapereka kena kake ndiyopoyira kwabasi yotisaukitsa yatipangitsa kukhala pamodzi kwa nthawi yayitali timalemba anthu ntchito osati chifukwa choti ali ndi kuthekera kogwira ntchitoyo ayi ndithu koma chifukwa choti avomereza kuti azitipatsa kena kake kothandizira mpingo ngakhale adziba ndalama za anthu za misonkho zilibe kanthu amatithandiza awa nchifukwa yake kwa nthawi ndithu kwathu kuno katangale sangathe andale adzapitirizabe kuba koma osamangidwa ayi osamangananso ayi amadyera limodzi kuba amayamba kupangana asanalowe ndi kulowa komwe kumagawana dziboda nyama isanaphedwe ndi kuphedwa komwe anthu a ndale ndakwiya nawo kwa basi kulakalaka kukumenyani chimbama kwa basi makofi ngati anang'o ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande